Dia dhaoibh, Dé Luain atá ann agus seo an ceacht le haghaidh inniu, pancóga. Táimid ag léamh an scéal Pancóga. So tá sé leaids ar céad fiche ceathair agus tá mise chun é a léamh ar dtús. So, Pancóga. Máirt na bPancóg a bhí ann. Bhí sé leathuair tar éis a trí. Tháinig na páistí abhaile ón scoil agus rinne siad an obair bhaile. Ansin d'fhéach siad ar an teilifís. Bhí cartún ar siúl. Bhí Daidí, sin bosca dó, bhí Daidí, Mamaí agus Séimí sa chistin. Bhí plúr, ubh, im agus bainne ar an mbord. Pictiúr 3 Rinne Daidí na pancóga. Uimhir a ceathair, Chuir sé sú líomóide agus siúcra orthu. cúig, Chuir sé na pancóga san oigheann. sé, Ghlaoigh Mamaí ar na páistí. Rith na páistí isteach sa chistin. Agus an leathanach eile? Seacht. Shuigh an ceathrar acu ag an mbord. So duine, beirt, triúr, ceathrar. Tá ceathrar ina suí ag an mbord. Uimhir a hocht, thosaigh siad ag ithe. Is breá liom pancóga, arsa an buachaill. Uimhir a naoi, chas Daidí timpeall ach bhí na pancóga imithe. Daddy, cá bhfuil na pancóga go léir? Clíona, Tá na pancóga imithe. D'ith Rossa na pancóga. Rossa, Níor ith, d'ith Gardo na pancóga. Rinne Mamaí sé phancóg eile. Maith thú Mamaí. Pictiúr 10 Chuir sí spúnóg uachtar reoite ar na pancóga. Ó, an-bhlasta. 11 Rollaigh sí suas na pancóga. Uimhir a dó dhéag Chuir sí anlann seacláide orthu. An-mhaith. Sin an-deas. 13. D'ith an chlann na pancóga. Bhí siad go hálainn. Ghlan Rossa an pláta lena mhéar. Chonaic Mamaí é. An bhfaca sibh lena mhéar, lads? That's with his finger. So, possessional, mo, do, a, his, bíonn séimhiú, séimhiú is a, h. Thosaigh Rossa ag gáire agus ansin d'ith sé pancóg eile fós. Thosaigh Mamaí ag gáire freisin. Agus tá Mamaí ag labhairt leis, an bhfeiceann sibh na ciorcail? Rossa, cad atá á dhéanamh agat? Gabh mo leithscéal. So bhí sé lán go béal. Bhí Rossa chomh lán le pancóga. So an dóigh libh páistí gur maith leis pancóga? Ceapaim gur maith, an-mhaith. So a pháistí, so caithfidh sibh an chéad leathanach, an chéad. Gabh mo leithscéal, 124 a léamh ar an Luan agus 125 a léamh ar an Máirt agus ansin ar an gCéadaoin beidh sibh ag déanamh na ceisteanna atá bunaithe ar an scéal. Ceart go leor, féachfaimid ar na ceisteanna anois. So, uimhir a haon, cad a rinne na páistí nuair a tháinig siad abhaile? so cad a rinne siad? so tóg rinne so sin an verb so rinne na páistí an obair bhaile nuair a tháinig siad sa bhaile, ok? Uimhir a dó, cé a bhí sa chistin? who was in the kitchen? so bhí mm sa chistin. Uimhir a trí, an ndearna daidí na pancóga? so an freagra, Rinne Daidí na pancóga. Uimhir a ceathair, Cad a chuir Daidí ar na pancóga? An cuimhin libh? Chuir sé líomóidí agus siúcra ar na pancóga. So páistí, úsáid struchtúr na ceiste, the structure of the question, chun cabhrú leat an freagra a scríobh. So. So cad a chuir Daidí ar na pancóga? Faigh an verb an briathar, it's Cuir, Chuir Daidí líomóidí agus siúcra ar na pancóga. Right Ceart go leor. Cad a chuir Mamaí ar na pancóga? An cuimhin libh? Tá sé cosúil le Nutella. cuir Chuir so faigh an verb arís cuir Chuir Mamaí seacláid ar na pancóga. So páistí Déan iarracht um abairt iomlán a scríobh agus Uimhir a Seacht An raibh na pancóga go deas? So an raibh? So an freagra Bhí, the positive, Nó Ní raibh. Ach seo tá fhios againn Bhí. Bhí na pancóga go deas. So B leaids, ceart nó mícheart, mí, cuireann sé sin séimhiú an h, ar ceart an bhfeiceann sibh é sin? So uimhir a haon, Máirt na bpancóg a bhí ann, an bhfuil sin ceart nó mícheart? Tá an ceart agaibh. Ceart. Uimhir a dó, tháinig na páistí abhaile ón bpáirc. Tá sé sin mícheart, mar tháinig siad abhaile ón. scoil. Tá an ceart agat. Uimhir a trí, Bhí Mamaí agus Daidí sa chistin. Bhí. Uimhir a ceathair, Rinne Clíona na na pancóga. Mícheart. Rinne Daidí iad. Uimhir a cúig, Chuir Daidí na pancóga sa bhosca bhrúscair. Ó. Mícheart. Uimhir a sé, Am tae a bhí ann. B'fhéidir. Nílim in ann smaoineamh ar an raibh or ní raibh. Is dócha go raibh. Sea. Mar, ag féachaint ar an chlog, bhí sé a sé a chlog. Am. Shuigh na páistí ag an gcuntar. Ó, tá sé sin mícheart. Ach beidh sé sin ar eolas agat ón gceann páistí, mar suíonn tú ag an mbord de ghnáth. So mícheart. Uimhir a hocht, is breá le Rossa pancóga. Is breá. Uimhir a naoi, d'ith Gordó na pancóga go léir. Á, níl sé sin ceart, ní dóigh liom, mar bhí Rossa ag ithe a lán. pancóga. Uimhir a deich, rinne Mamaí cúig phancóg eile, no, cé mhéid a rinne sí? Sea, tá an ceart agat, sé. Uimhir a haon déag, chuir sí spónóg uachtar reoite ar na pancóga. Chuir. Agus uimhir a dó dhéag, ghlan Daidí an pláta lena mhéar, no, bhí sé sin, Rossa, so tá sé sin mícheart. Maith sibh, leaids!